Achitatu kupangana ndithu nduna zikuluzikulu ku bomako akutitu iwowo alliance akhala akupita ku lower Shire uko kuli zoti akachite kumeneko akazepule ndithu ku nkhani zokhudzana ndi kuwadziwitsako mwina mwaketu anthu aja amene akumapanda anzawo ndi kumapha nkhani zake akuti maliseche asowa chani chani Akathandize mwina angasintheko kaganizidwe kumeneko. Ayi nduna zakenso ndi ziti ndi ziti nanga kodi izi zikukachitika litino? Nduna zaketu tikukamba ndekutino za a Peter Mukhitho kubweransotu pamenepo ndekuti a Norman Chisale, a Ben Phiri komanso a Mary Navicha apita kumeneko ngati ndani tifotokoze bwino bwino kunena kutitu malingana ndi zilinganizo zomwe anthu amenewa apanga Tikudziwa a Mukhitho ndi a ku unduna woyang'anira za chitetezo cha m'dziko, a Mary Navicha unduna woyang'anira zoti pasakhale kusiyana pakati pa amayi ndi abambo, a Norman Chisale ndekutino a deputy a Mukhitho kubwera ndekutino a Ben Phiri ndi anduna woyang'anira za maboma ang'onoang'ono, anthuwatu akunyamuka kuti akagwire ntchito ku Lower Shire. ndipo akamenya back to back session imeneyoyo yokhudzana mwina mwake ndiye kuti ndi kumapanga chani, kumaphunzitsa anthu akumamidzi kumeneko nkhani zake zotani, akutitu nkhani zija zomanena kuti maliseche awo akuti asowa nde yawowo akuwalingalira kuti ndi amene asowetsawo chifukwa nkhope yawoyo ikuoneka kuti ikhoza kukhala ndi imene yasowetsayo nde tiaphe, akuti afuna akaphunzitse anthu kumeneko kuti iyayi, makosana. Kutengeratu lamulo m'manja mwanu, imeneyo ndi mistake yaikulu kwambiri. Inutu ngati mutengera lamulo m'manja mwanu, tikumangani. Mukanjatidwa inu, ndi zonena kutitu mukathera ndiye kuti ku Chichiri kuja kumene kwathera anzanu. Ndiye kodi inu ana awasamale ndani ana anuwa? Nanga kodi akazi anuwo adzawasamale ndani? Kupewatu zimakhala bwino. Zimenezizi mumangoyankhula zikuchokera kuti? Taonani anthu onsetu amene adapezeka zonotu omwe anamizira kuti iwowo asowetsa maliseche am, as, ndetu uyu asowa malisechewo ndi awo. Anthu onsewo amene amanena kuti maliseche anga asowawo onsetu maliseche awo ali bwinobwino. Nde kodi mukapitirizatu zimenezitu ndekuti ife tikumangani? No mercy musamadzapemphenso president a president akhululukireni anthuwa nyengo ya khrisimasi ayi zinazi tikuuziranitu tapeweranituni inu takhalani anthu osinthika mukaganizidwe inu kungomva zoti ati kaya ku Mozambique tu amaliseche amasowa nde poti ku Nsanje idayandikana ndi Mozambique nde basi inu nkumanena kuti hey Ife zimenezo ndiye kuti zoonadi kunonso zalowa zimenezo? Iyayi, musapange zimenezo mukuphwanyatu malamulo. Kampeni tu imene akamenya tu ndi imeneyo ndipo adayamba kale, I think idali last week imene tinaonanso ndiye kuti a Ben Phiri akuthamanga kumeneko kutani kuphunzitsa anthu kumeneko kuti mwina mwake anthu asinthikeko mu kaganizidwe. Yaa, zikuoneka kuti kaganizidwe kali cha pansi pansi kumeneko. Si wina aliyense koma kuli anthu ena komwe kaganizidwe kawo nkobwelera mmbuyo ndiye afunikadi ndithu atatani, atamenya imeneyi imene timaiti civic education, kuwaphunzitsa anthu aja kuti mwina mwake asinthike m'kaganizidwe. Zichitika liti? Pokambatu akunena kuti no, ndi pa 20 May tu. Ee, ndi mkuja womwe. Kodi ndi mkuja? Ayi, ndi mawa kaya. Lero tu mpa 19. Mawa lomweli ndi zoti akakhala ali pa Chikwawa Boma Ground ndipo nthawi yotu nde kuti ndi 8 koloko mmamawa. Anthu aku Chikwawa amene muli around and you have time ngati muli ndi nthawi mwina mwake tingazipite kumeneko tiyeni tikamve atibweretsera zotani mwina tingakapinduleko 1 or 2 things ngatitu muli ndi nthawi otherwise osasiya ma business anu ndikumapita ku zinthu ngati zimenezizi hustle always kugwira ndithu kutipula osasiya kutipulea. ngati muli ndi mpata ena azimayi inu ndinu ma housewife mmangokhala kunyumba enanu chani mwina ngati mungakhale ndi mpata mukakapanga attend zimenezo koma guys osasiya ntchito kupita zimenezo sitikunena kuti ndi zolakwika komano ntchito always ntchito tipite kukagwira ntchito titukule dzikoli tikukamba zonena kuti ngati inuyo muli gulu lopanga nawo zimenezi lomapha anthu chifukwa chonena kuti ati maliseche asowa, mumaganiza motero, nde simukakhala nawo pa zimenezi chifukwa chonena kuti mukakhala mwina mwake muli busy kugwira ntchito, tikuuzeni pano zimenezo ndi zolakwika zimenezo mwaona chifukwa choti anthuwatu maliseche awo anapezeka sizoti anasowa iyayi koma ndekuti anthu enawo anaphedwa, miyoyo ya anthu inaphedwa. enawonso nkumazindikira zonena kuti amanama munthuyi koma ndiye kuti mutapha kale munthu eh? mutakong'ontha kale ayi zimenezo ayi osamapanga zimenezo akunenanso kunena kuti ku Nsanje tu pa Nsanje boma nde zikachitikano pa 21 zomwe ndi mkuja timanena uja pa 21 meyi kumenekonso nthawi yake ndi 8 koloko inu pitani kumenekoko anthu amene mungakhale ndi mpata takamba kale zoti ngati ulibe mpata ntchito pitani ku ntchito Ngati muli ndi mpata, pitani. Mungathe kukatani? Kukakhala nawo pamenepo, mukamve ndipo akuti no zotani. Kukakhala kumeneko ndiye kuti ma meeting nso, kukambirana. Sizoona azikangokamba ndi iwowa. Inunso muzikakamba kumbali yanu. Ife anthuwatu timawakang'antha chifukwa cha zakuti zakuti iyayi. Muzikamvana kumeneko bwinobwino, kukambirana ndithu. Ayi, izizi ndi zinthu zabwino. Ah, ndimacheza pompano ndi mzanga wina wake, Fabiano. Fabianotu anali ku sukulutu kunja tanyamata kunja ta blood ka ndi anabwera kunoko ku Malawi wabwera tinene choncho kwao kuja ku Chikwawako wabwera kumeneko kuti mwina mwake adzachezere abale ka holiday choncho akhala akubwereranso komano mkulu ameneyo ndi zonena kuti atafika ndipano kuti mwafika ee a ndafikansotu kunyumba ndangofikira mmagetsi ndati ndakulandiranika nde ku Malawi kumeneko mmesa magetsi ama akamazima ndekuti chizindikiro choti mwafika ku Malawi musiyanitsa bwanji kumene munali n'kuno Ayi, ayi, ayi, azima apapa, ndanena kuti inde kuti takulandirani. Kumenekonso kofunika kusamala kumeneko chikwawako. Osa, osakhala pansi ndikumanena kuti ine ndafika, mu- kodi iwe pakuti pakuti zimayenda bwanji? Angakuoneni ngati ndinu osowetsa maliseche nkukuphani. Nde careful kumeneko, amaseka kuti ah, ayi zinthu zakezo zokukhala ngati kuti mwina mwaketu drama ukamazimvera koma zakhala zochitika ndithudi anthu kuphedwa ndipo tikukamba za anthu omwe aphedwa aja i think close to 10 anthu omwe athamangira 10 aphedwa nkhani zake ziti zimene zizi zonena kuti akuti anasowetsa maliseche a anthu ayinso tisapange motero magayizi izizi izizi ndi zinthu zobwerera mbuyo panopa ndikusangalala ndikamamva zonena kuti no kujaku kwati zii kuchikwawa kunsanje situmvanso zonena kuti apha munthu Iyayi amatere, ayi kapena apulumutsa munthu amafuna aphedwe, situmva zimene zomwe zikutanthauza zonena kuti no anthu kumenekoko iyayi asinthika koma sindiona ngati asinthika iyayi mantha ali mmantha no tsopano anthuwa ngofunika kukawaphunzitsadi kuti mwina mwake asamaope asasiye kumenya kumenya anthu kupha anthu fo choti akuopa koma asiye fukwa chonena kuti zomwe akupangazo ndi zolakwika tunena pano ma guys apolisi anamanga anthu omapitilira 80 kangati 80 ya i think ndi 80 number ija ndi 80 amene akusungidwa ndiye kuti kuja kuchani kuchichiri pakanali pano kuyembekezeratu mulandu wawo ndi tidzakhala tikupatsani ma update za milandu zawo zikamalowa mu khoti anthu amenewa enawo amanamizira ku- amanamiza kuti ya ine maliseche anga asowa atakawaunika kuchipatala apeza shododo alimo china chilichonse chili bwinobwino Jula tayese alimo mwayiona kuti awatu amanamizira awa mpaka aphetsa anzawo mangidwani enanso amene amaphawo eh, ena kumachita kutenga nde kuti kumachita kudzitengera zindodo ndi zindodo kumenya kumenya eti iphani amenewa awa eh, agalu amenewa achuluka kwambiri kumasowetsa maliseche ndipo no tiwapha sitiwasekerera onse aja atapidwadi ndithu ali kumeneko kuti akayankhe mlandu wakupha kumadabwa zoti bwanji achotsa kuchikwawa kuwapititsa nde kuti ku blantyre kuchichiri kodi kuchikwawa sanakawasunga iyayi nkhanizo ndizonena kutitu Nkhani zakupha sizimamvedwatu ku mabwalo a milandu a magistrate, magistrate court amatero eti? Magistrate court eh? Magistrate court sikumene amamvedwa iyayi. Ma court amene aja ndi ang'ono ang'ono. Zimayenera zikamvedwe ku court lalikulu, high court. Nde high court ili ku Blantyre uko ndi kumene amayenera akamve nkhani zakupha izi. Nchifukwa chake makosana amene aja asungidwa ku Chichiri. Palibenso amene amakawaona kukawapatsa nsima, palibe. Chifukwa choti azibale awo ali ku Chikwawa uko ndi ku Nsanje. Kulangatu osati masewera. Hi munazibweretsera nokha makosana ndipono mukuyenera nde kuti muzigwiretu zimenezozo muzivomere ndi kuzigwira chifukwa chani ee mukapanga zoti inu muphwanye lamulo lamulolonso nde kuti limakutsatani li- limangokupatsani zimene mukufu- mwa- munalipempha nde munalipempha zimenezo nde lakupatsani si mmafuna chichiri nde chichiritu ndi imeneyo tiye nayoni museve museweze ma guys otherwise this is wrong osaphana kumeneko Ayi moyo wa munthu kulemekeza komaso amene tikuti tingakhale ndi mpata tikakhale nawo pa zochitika zimenezo nde kuti mwina tingapindulepo 1 or 2 things koma osasiya ntchito ndikukambatu osasiya ntchito osasiya ntchito muona anyamata akumachoka kuno kupita ku south africa ko atadzadzana mmabasi nkhani zake nzokasaka ntchito zomwezo kukasaka kuti mwina mwayi osasiya ntchito kulimbikira olo pavute bwanji tiye nayoni tikakamire pa ground po Basitu, hey, ti- ti- ti- paone kuti tikutipula pamenepo. Tiyeni, tiyeni nayo. Ndipo leroli tiyeni ndi nthawiso ya ntchito enanu, tiyeni, tiyeni, tiyeni. Tayamba kale kuzepulatu ife mwaona. Tayambatu mmamawatu cha mma 4. Tiyeni, tiyeni, tiyeni ntchito, osasiya ntchito. Akuti.